Tar éis dóibh cluiche ceannais AIB na Mumhan na bliana seo caite a chailliúint, bhí rudaí le cur ina cheart ag Baile Mhic Gonair. Agus bheadh stair i ndán dóibh dá n-éireodh leo mar an club iománaíochta is rathúla i gCúige Mumhan. Tá léirithe ag Éire Óg Inis go bhfuil imreoirí iománaíochta cumasacha acu, tar éis dóibh Luachma Caisleán Laighnigh a chloí tar éis am breise. An éireodh leo stair dá gcuid féin a bhaint amach agus Craobh na Mumhan a bhuachan don chéad uair? Bhí Brian Tyers agus Donal O'Grady i Staid Semple don cheann seo. Anois Tom Kavanagh a d'iarraidh an poc amach a léamh. Harry Ruddle cuireadh dá bhuille. Cahill Hanna, ní hea Cahill Moroney á chur fhéinig in iúl. Isteach i dtreo Marco Cleary. Brú anso ar Aaron O Neill. Cabhair aige. Ach tá an tseilbh buaite aige Shane O Donnell. Isteach i lár slí anso. Seo é Moroney. Coiscéim deas leataobh. Ceathrar Tá tá sé sin dochreidte mar phointe ag aon ógánach atá déanamh na hArdteiste. Anois mar sin, seo chugainn Mikey. Am aige taobh na láimhe deise a úsáid, corraí arís fén sliotar ach tá Dessie fágtha laistigh do aige. Obair le déanamh anso anois ag Fionán Treacy. Iompaithe isteach 's amach aige Dessie Hutchinson agus níl aon stop leis tráthnóna. uimhir a hocht ansan Oran Cahill á choimeád ar an gcliathán é so sin an deacracht atá ag Harry Ruddle inniu. Aaron Fitzgerald mar chosantóir le cois ach ina phóca laistiar de, tháinig Mac Gearailt. Seo chugainn Pádraig anois ag ligean don sliotar preabadh go hálainn. Sin scil cruinneas ina theannta go hálainn. Yeah, ana-scil ansan agus nuair a chas sé just a bhuail sé bob ar an gcosantóir ansan. just, just lig sé go raibh sé chun é a bhualadh. N'fheadar cén fáth go raibh an cosantóir ag dul chun cor camáin. Sin dhá cheann léite as a chéile anois aige agus ní chuirfidh siad an sliotar chun cinn nó go mbeidh siad ullamh agus sásta. Anois tá paiste maith talún bainte amach aige Mikey Mahony. Fitzgerald a bhí fágtha istigh, do b'é siúd an sprioc. Cráite aige Ciarán Russell. Bhí sé sin gafa trasna an chúil, tá siad sásta istigh, ní sháróidh tú é sin mar phointe. Fionán Treacy. Amach anso i dtreo an chliatháin, Marco Cleary ag comhrac ach tá an fear maith fachta aige Philip Mahony air siúd agus fiú nuair a thit an sliotar bhí am aige comhimirt ana dheas Ronan Power anois a fhios aige go bhfuil an cor camáin ag teacht íseal i dtreo Patrick Fitzgerald, Sin pas dochreidte eile Táim siúráilte gur pas a bhí ann Tá an pointe aige Hutchinson, Comhimirt ealaíonta. Caithfidh siad really a chur i seilbh an tsliotair agus ceann san sin obair mhaith anois agus Aaron Fitzgerald chun cinn i bhfeitheamh leis an ruathar. B'fhéidir go mbeadh ar a phointe féinig a thógaint an pas. Buailte isteach ansan i dtreo McNamara. Briseadh faighte anois anso aige Marco Cleary is dóigh liom. Fitzgerald fós ann ach an falla cosanta amach go dtí Shane O'Donnell. A phointe tógtha go deas aige siúd. Puc amach tapaidh. San beagán níos fearr acu. Oran Cahill ag teacht agus siúl ceart fé. Aige siúd tabhairt fé phointe agus pointe an-bhreá ar fad ag an bhfear lár páirce. Agus mar a chíonn sibh ansan tá sé fé lán tseoil anso ar Shane O'Donnell ag dul isteach bhuel calaois déanta air siúd. Tá! arsa an réiteoir. Poc éirice ceart go leor. Buille beag déanach is dócha. Poc éirice ach you know ag an am seo ró-dhéanach ar fad but like. Sin an saghas duine é, you know, iománaí den scoth é O'Donnell. Anois mar sin Danny Russell agus é neadaithe an-dheas, an-phointeáil aige Danny agus giorróidh san an bóthar abhaile dhóibh. Yes, isteach sa chúinne ceann an-dheas ar fad agus ní raibh seans ansan ag Stephen O'Keefe mar bhí sé fan na talún ansan agus é buailte le fórsúlacht. Sea, agus gan dabht, an Charraig Dhubh ó Chorcaigh an t-aon fhoireann eile, an t-aon chumann eile a bhfuil an chraobh seo buaite chúig n-uaire acu. Ach tá an stair á scríobh i gcónaí ag Baile Mhic Gonair. Laoch na himeartha Dessie Hutchinson, ní raibh aon stop leis siúd. to get back here after the hurt of last year. It was our aim since day one, you know, to get back to a Munster final and to perform like we did today in the conditions that I suppose the second half threw up anyway. It's just so special and.